Just for a minute, ndikufuna titati tichokeko ku nkhani zokhudzana ndi anzathu amene akuzunzika makamaka ndi za ku Joni uku, tikambeko nkhani zokhudzana ndekuti ndi Kaponda Mgaga. Guys, after kummanga munthu uja, ndizoona kuti no HRDC yabwera kudzanena kuti no, bwanji no mwamumanga iyeyo simmayenera mumumange iyayi, mukuthamangitsa zinthu akuboma vuto lanu ndi chani? kumakamba zoti a inu mufuna asamangidwe munthuyo ngati akuona kuti mwina mwake waphwanya malamulo akuti iyayi ifeyo tikungofuna basi zinthu zachilungamo chiziyenda e chizii, chisaone nkhope zambiri zomwe akuyankhulatu a hrdc amenewa ndakuuzani kale samandiwaza ya e ma guy simmandiwaza zochitika zanu komabe anyways tifotokoze nkhani yawoyo akuti bwanji kodi amenewawa Ndetu dzulo tinali pano kukamba nkhani zonena kuti apolisi amangatu bambo wina yemwe dzina lake ndi Prince Kaponda Mgaga, iyeyu anali Chief of Staff mu nthawi ya a Chakwera, ndithu ndi amene amayang'anira ndekuti State House yonse tinafotokoza dzulo, ndi zotitu mkulu ameneyo atammanga apolisi anena kunena kuti no. Mlandu wake aufotokozabe sakuufotokoza pakanali pano koma dzulo timapereka ndekuti background yake kunena kuti no ndi ujanso akuti anapita ku meeting ndekuti no ya pension fund ija kukapanga nawo mgwilizano oti agulitse no ndekuti agule Amaryllis hotel ndi ndalama za anthu opuma kuti iye amakangodya basi kumeneko samayankhulakonso china chilichonse guys we talked about this yesterday tinafotokoza zimenezo eti Now leroli a HRDC abwera akukamba zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene ife timayembekezera. Akunena kuti a, iwowa aona zonena kuti boma lamanga nde kuti Prince Kaponda Mgaga. Ndipo no zomwe boma lapanga ndi zonena kuti no apolisi aku, akulakwitsa mwa njira ina yake. Eh? Akuti akuthamangitsa kummanga mkulu ameneyu ndipo akuti ammanga pa milandu yonena kuti no pension fund, Amaryllis Hotel inagulidwa ndi ndalama nde kuti za Amalawi opuma za mwaidziwa nkhani imeneija eti? Akuti mukafukufuku amene amachita baba malonda amapanga uja ndi amene wapangisa zonena kuti no Prince Kaponda Mgaga amangidwe ndipo zimenezizi ndi zolakwika chifukwa chonena kuti no samayenera ammange panopa aboma samayenera ammange pano amayenera adikilire zonena kuti lipoti lija litulutsidwe kaye awawa a public account committee atulutse kaye lipoti Akatero ndiye kuti no zotsatira za mu report imenemo ndi zimene zidzipangitsa zonena kuti anthu adzimangidwa. Nde uyuyu Kaponda Mgagayu ndizoona kuti no wamangidwa pamene report silinatulutsidwe. Nde kodi mukupanga chani? Pamenepapa ndi bwanji mukuthamangitsa zinthu? Bwanji osadekha kaye? Komanso apopo koditu pamenepapa ngati mukumanga nde muzimanga wina aliyense osayang'ananso nkhope kuti kapena uyu ngwachipani chanji kapena ngwachipani chanji. Bwanji inu mukungofuna kumanga Kaponda Mgaga yekha kuyiwala no anthu ena aku DPP-wo amene zikuwakhudza, chifukwa chinthucho Ndizoona kuti a dpp nso zikuwakhudza of course aku dpp zikuwakhudza. Zikukhudzani sizoti mungakane munagula chinthuchi ndinu kusainira china chilichonse nde zikukhudzani yeah nde akunena kuti aliyense amangidwe posaona nkhope, osangothamangira Kapondamgaga ngakhale athamangitsenso zinthuzi kumuthamangira kummanga ameneyuyu akunenatu chonchotu a HRDC. Ayi iwe, wazitenga kuti no eya, chikalata chimene muchiona pa screen panopo, chimenechocho ndi chonena kutitu it's about 14 to 15 paragraphs, ma paragraph omakwana 14 kumakafikanso mwina 15 akukambatu nkhani zimenezo ndipo mmene momo akuti aperekatu ma provision kapena tingoti ma directives zimene akufuna kuchokera ku boma kuti tisati ma directive komano ma demand zimene akufuna boma lichite akuti yayi lipoti litulutsidwe ee musamange poyang'ana nkhope zonse tatchula zija zili mmene momo anyways koma chomwe tikufuna kunena apa ndichoti chani kodi iwowa a hrdc a Michael Kaiyatsa ndi azinzawo akukamba zonoti no Prince Kapondamgaga wamangidwa pa nkhani za pension fund kugulidwa kwa Amaryllis Hotel komano ife tikudabwa zoona kuti kodi apolisi anayiphedula kapena kapena mwina ayiphedulatu nthawi inayake ndikugona timadziwa paja eh ukati watopanso koma dzulo I was awake chipakana kumafika cha ma 10 choncho kupanga check panalibe information yonse imene yachoka ku polisi kuona kuti kodi milandu yake ndi yotani ndiye ndikudabwa kapena mwina komano awawa akunena kuti ammanga pa milandu yonena kuti no za Amaryllis Hotel Apolisi sanafotokoze milandu. Inuyo nde kuti no kodi a hrdc mukuzitenga kuti zimene zizi? Komanso mukanena zonena kuti ayi asammange, ee musammange, mufunano anthuwo ngati ali akuganiziridwa kuti ndiolakwa nde asamangidwe pokhapokha lipoti litulutsidwe? No! Lipotitu litulutsidwa koma ifeyo tikunena kuti no kaya kaya litulutsidwa iweyo uli kale mu unyolo ukhale wapita, kaya iweyo ukhala ndiona kuti no likatulutsidwa kenako ukavekedwe zibangili that's ok koma ifeyo tilibeno zonena kuti no tizikhala pansi pano nkumanena kuti ayi musamange kaye tayimitsani kayeni pokhapokha ndi kuti li- u- u- lipoti lituluke iyayi lipotilo ndi lipoti chabe komano zinthuzo zinachitika kale anthu anachita kale nde what will stop them from being arrested when they have already committed a crime eh? ok they have already broken the law aphwanya lamulo kale Nde mukufunano zonena kuti yayi apokhapokha lipoti lituluke lofotokoza zonena kuti no lamulolo kodi analiphwanya motani ndipo zinakhala motani kenakono amangidwe aa inuu khothi kaya ndi limene limakanena zoti iwe fotokoza apa unaphwanya bwanji lamulo koma lipoti likatuluka likubwera kwa ifeyo amalawi cholinga chonena kuti tione zonse bwinobwino wina aliyense ayani ayanikidwe pa mbalambanda aoneke pamenepopo nde kaya oyayi akuti apa leroli pankhani zimenezozo kaya ndizonoti akuti apa mawa kaya akuti apa lipoti likatuluka after two weeks kaya lisanatuluke Ife tikunena kuti no, lamulo ligwire ntchito. Nde ngati a Kapondam'gaga nkhani zake zili zimenezi, am not so sure chifukwatu a police sanafotokoze, koma ngati zili zimenezi a HRDC akunenazi, nde ife tikunena zonoti pasakhale zonoti tamasulani kaye a Kapondam'gagawo chifukwa chonena kuti no iwowo report silinatuluke, muwamange report likatuluka. Zimenezo ayi. Aliyense amangidwe mmene akunenera a HRDC akufuna kunena kuti no zinthu zichitike pambalambanda aliyense amangidwe amene zikumkhudza nkhanizi nde kaya akumanga lipoti litatuluka kapena lisanatuluke koma iweyo nde kuti uva uvekedwe zibangiri and ukayankhe and what we expect so sad kunena kuti tikapita pa court paja anthu aja ndi zonoti mmawamasula koma ifeyo chimene timayembekezera nchonena kuti anthu ajawa osamachedwachedwaso nawo tatatatatata chihamalachi chizikhomedwa nde kuti a judge kk takutani takugamula kuti ukakhale kundende iweyo kaya ndi zaka 15 osachedwaso wautali azipita nawo chani kubaula koma tizikamva zima belo zima belo zima belo anyways iwowotu tikukamba pano kunena kuti no apolisi sanatiuzebe ife kapena mwinatu nde ndikachiteso kufukulafukulaso apolisi sanatiuzebe zonoti no Kapondam'gaga wamangidwa pa nkhani zotani koma ngati a hrdc akuikamba kunena kuti ndi za pension fund mwina ndi zimenezo so we will see. ndi nthawi tiona komano nkhanitu ndi imeneyi yakuti kumangaku kusamaone nkhope ee komanso muku- mukuthamanga kwambiri kuwamanga bwanji munayenera kudikira kaye osamanga kaye a Kapondam'gagawa ee mu- muthamangitsa kwambiri akuboma inu ee mu- simu- kumu- simuyigwira bwino ntchito apolisi Aaa apolice ntchito yawo sikuchita kuti atulutse report ayi. Report ndi la public account committee. Apolice ntchito yawo ndi kumanga. A public account committee ngati angafune apolice akagwe akagwire ntchito yomanga apolice akamanga. Apolice wonso ngati angachite kafukufuku alternate mbali ina iyi kumapanga okhanso kafukufuku nkukapeza zonena kuti apezapo zina zake nde akufuna kumanga akhoza kumanga chifukwa iwo anapatsidwa mphamvu zonena kuti akhoza kumanga. Chabe kungonena kuti Apolisiwodi amange wina aliyense chifukwa kulinso mbava zina zake ku dppku zimene zikukhudzidwa nawo ndi nkhani imene ijayi ndipo wina aliyense atani atapidwe tikukamba zonena kuti amenewo nde osokonezawo wina aliyense atapidwe amene zikumkhudza nkhani zimene zijazi osamasewera ndi ndalama za amalawi Basi no ndekuti pena paliponse muzionapo mwayi okuba, amangidwe amenewo ndiponotu akayankhe ah osangoti kuyankha kokha komaso abweze zimene anadyazo chifukwa anthu amenewawa ndikuona ngati anadyapo ndalama pamenepapa eeh kugula cha Amaryllis Hotel chija ndekuti notino amadyaposo ndalama zina zake penepo poti iyayi taonjezeramponi mwa mwakuti mwakuti anazikhotetsera kwina kwake panayenda zachinyengo zina zake nchifukwa chaketu kuti pakafukufuku akuchitika eti Anthu amenewo abwezenso ndalamazo. Tisamangokhala zomangana. Kumanga, kubweza ndalama, akabweza ndalama nthawi yomweyo atengedwenso ndiye kuti chani? Ku court tsopano. Osangoti amange, tamanga, lagamula, basi ndiye nkuwasiyano akapite akaseve ku ndende. Ayiayi! Akamapita ku ndende atabwezanso kaye ndalamazo chifukwa ndi ndalamazo ife zimene tikuzifuna chilangocho akazilandire because they have offended the law, apanga something which is wrong, eh, ndiye kutino, Mbali inayi ndalama zathuzonso zizibwezedwa cholinga chonoti dziko lidzipita patsogolo akamberembere amenewa tizithana nawo anyways nkhani ndi imeneyo inu mukuiona bwanji kodi a hrdc wo akumvekerani bwa, mwa bwanji kodi if ine zandimvekera ngati akubwera akufuna amuikire kumbuyo uyu komanso ndekuti akuziwa zoti tikamuikira kumbuyo kwambirinsotu nde kuti ai tiipira nde akufuna kusewera game yokhala ngati akuzamuikira kumbuyo kenako nkudzaima kuti iyayi komabe eh, eh, hrdc eti akuti